ụmụnne m ụmụnne m o nwere uke anyị si azụ ụmụazị and ịzụ ụmụazị a na-azụ ụmụazị a ọ na-ewute m a na-azụ ụmụazị ị ma na-echeki na ụmụazị anyị na-azụ ị na-azụtakwa fa mm. ị na-azụtakwa ụmụazị a ọ nya ma bụ ihe m chọrọ ka m jụọ ụmụazị a na-azụ ụmụazị a anyị na-azụ kịta ịzụkata ha tukwuru anị hapụ ha ka ha na-ejegharị ka ị mata ma ị na-azụkwa fa maka na ụmụazị a zụrụ azụ e kwesịrị inye fa oge ka ha jeje bie ndụ ngosiri ka a maa ma ihe a na-azụ ha ma ha na-amụtakwa yes my people my people otu nwaanyị gbakwutere anyị sị ka ọ gwa anyị na di ya rapụrụ ya n'oge tere aka ka di ya rapụrụ ya o wee kpọrọ ụmụazị ịtọ ọ mụrụ otu nwanyị na ụmụ nwoke na wee zụwa fa di ya jere jee nụọ nwaanyị ọzọ mana ọ mụtarọ nwa ọzọ ya nwa anụọkwanụ di ọzọ wee zụba ụmụazị ya wee zụsịa ha ha wee gụchaa akwụkwọ wee pụta di ya wee bịa sị na ụmụazị ha nọtaba na be nna fa maka na o ji ego and ọ fọzinụ nwa ọzọ wee sị ka ya sị ụmụazị ngwa ka ụmụazị wee lakwuru mpa ha wee jejeje rebe afịa mebe ife niile take over na-eme ihe ha kwesịrị ime ihe a ka ụmụazị ya na-emezi ị ma na ụmụazị ya nwaanyị a tara afụfụ zụwa zụsịa ha wee chefuzie nne mụrụ fa fa adị ajụsị ese nne fa fa adị ene nwaanyị a wee sị afụfụ niile ya taa wee tasịa wee ruo kịta ụmụazị ya wee sị wee nepụrụ ya anya kedu ife ya ga-eme ọ sị ka ọ jụọ anyị kedu ife ya ga-eme mana ihe ya mezi na ya kwara ngwongwo ya wee nakwuwe di ya wee jee soro di ya biri sị na ọ nya nwa nwunye izizi ka ya ka nwunye nke ịbụọ ghara ịna-enyere ya ụmụ nri bidozi ya wee sibe nri mgbe a ka ya ji wee mụta na ya akụzirọ ụmụazị a ha lie nri ha lifọ nye nne fa ma ọ nye nna fa e nwere part ebe ya akụzinwurọ ọ ya ka m ji wee na-asị ebere ndị single mothers na-emelụ m mana ị mago ụfọdụ a ma ga na-ekwupụ ya because ndị o nwere ndị widow ụmụazị tochaa ndị nke nwoke kwesịrị ka mpa ha jiri aka ha zụọ ha mpa anọzị ụfọdụ ejirikwana maka esemokwu e nwe n'ezinụlọ nna ị ga na-ekwe ka nna na ụmụazị na-eyekọta ọnụ ị ga na-ekwe ka nne na ụmụazị ụfọdụ ụmụ nwoke ga-aja ọsịsị n'ọnwa ha nalụ nwaanyị ahụ nwa kpọnye onye ọzọ ọ da adị mma nwa ị mụrụ n'afọ ị ga-ata nya arụ na ntị ọ nụ nwa nwoke mụrụ bụ ọbara nwoke hapụkwa ka nwoke ahụ ọ bụrụ na gị na nwa gị bi ị zụọ nya zụọ nya rapụ ya ka o jeelu nna ya holiday ọ bụrụ na ọ gị na nwa ahụ bi gịnwa bụ nwoke ị zụọ nya zụọ nya rapụ ya ka o jeelu nne ya holiday ọ na-adị mma maka na ọ bụrụ na ofu onye zụwa zụsịa ọ ga-enwe ihe ndị gịnwa nne kwesịrị part nne missie nsogbu adịla part nna missie nsogbu adịla so and ọ na-adị mma ka ihe niile abido n'oge so onye na-azụ nwa mgbe ahụ ha pere mpe ya bido n'oge mata na nwa m na-azụ na m ga-ebido n'oge na-azụ fa ọ ya ka m sị ka m kwue ka unu ghọta na ihe na-eme na ụmụ na-ana n'inyi bụ mgbe ofu onye laala ịzụ nwa chineke merụ ka parents dị ịbụa wee na-elekọta ụmụ ọ bụrọ ewu ọ maara ife o ji mee ya ntanye gị azụ ntinye gị azụ na nta ije gị chee ya eche ị na-azụ ụmụazị tinye ha n'aka chukwu ụmụ a zụrụ n'aka chineke na-abakwa uru ọ bụrụ na chukwu anọrọ n'ime ya ọ na-arakwa ahụ ka ọ ga-abụ o nwee ihe na-eme ha i jekwurukwa olisa onye nyere gị ụmụ